fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kuma min kan ka fɔ sariya min kan ka ta k'o ta o fana mana kɛ o tɛ taa parce que mɔgɔ si tɛ kelen na diɲɛ kɔnɔ bilen n'i y'a ye ko tubabuw toli bɛ an kan yaasa an ka an ka an ka to ka kalan kɛ u ka kan na olu fana ka sɔrɔ dɔ bɛ o la ni an ko k'an b'o falen o sɔrɔ in o bɛna dan sira la walima fan caman bɛna bɔ o la olu dun miiri a ka to nin cogo in na yaasa u ka nafasɔrɔ siraw u bɛ se ka to o cogo la anw bɛna o de bali donc o tɛ ɲa kɔlɔlɔ kɔ donc an ka labɛn o kɔlɔlɔ la an ka sigi n'a ye k'a fɔ ni an taara nin sira in fɛ kɔlɔlɔ a b'a la gɛlɛya a b'a la mais ni gɛlɛya fɛnɛ ma kɛ alors hɛrɛ hɛrɛ tɛ se ka na ni gɛlɛya ma kɛ hɛrɛ tɛ se ka na parce que fɛn min ka di adamaden yɛrɛ nikun ye o ye duman ani nɔgɔman de ye a bɛ taa o sira de fɛ k'a sɔrɔ hali mɔgɔ m'o yira a la mais fɛn min ka gɛlɛn a tɛ taa sira min fɛ o ye fɛn min ka go ni ye fɛn min ka gɛlɛn farikolo ma donc a wajibi a bɛ wajibi a wajibiyalen de bɛ don o da fɛ donc a tɛ ɲa eh, o o o eh, o kɔ parce que n'i ye wajibiyali fɔ yɔrɔ yɔrɔ eh, eh, dimi de b'o yɔrɔ la donc a tɛ ɲa fo an ka dimi an ka an ka an labɛn dimi marali kama donc dimi an b'a kun dimi an b'a mara o bɛ an ka sini sɛmɛntiya o ye o ye maintenant n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ fana bɔ fanga fana fanga fanga fana la eh, siran tɛ kɛ dutigi ye tugun siran tɛ kɛ la eh, eh, marakɛbagaw ye o fana fɔra mais siran tɛ kɛ polisiw ye siran tɛ kɛ gendarmew ye hali siran tɛ kɛ minisiriw ni perezidantw yɛrɛ ye bilen dutigi fanga o ni perezidan fanga o ni minisiri fanga ani polisi fanga olu tɛ kelen ye dutigi i bɛ se ka kuma i bɛ dɛsɛ i bɛ bugɔli kɛ i bɛ dɛsɛ den yɛrɛ bɛ se ka taa ka bi bara ka dogo e la mais a den mun bɛ se ka den mun bɛ se ka mara sabati ka fanga boli denmisɛnninw kan ni hali n'a tununa a bɛ taa ɲini ka ye ani min ka kan k'o d'a kan o ye fanga ye o ye polisi ye o ye gendarme ye o ye fɛnw donc olu fɛnɛ olu ka adama olu ka fari kura da siran ka kɛ u ye u ka jɔ u jɔyɔrɔ la mɔgɔ lasago yɔrɔ bɛ k'u bolo ka mɔgɔw lakila ka mɔgɔw la ka mɔgɔ mɔgɔw lakila ka mɔgɔw bagabaga u bɛ siran u hakili la u bɛ siran u ni na u tun bɛ sɔn fɛn dɔ ma u bɛ siran u ye u bɛ bago ye parce que min bɛna da u kan olu fɛnɛ ka kɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔw lasiran ka segin u kɔ parce que mɔgɔ ka ɲi mɔgɔ ma ɲi mɔgɔ ye mɔgɔ kelen de ye mais ɲuman bɛ ɲuman kɛ yɔrɔ bɛ mɔgɔ la juguman kɛ yɔrɔ b'i la mais i bɛ ɲuman de kɛ parce que i i bɛ ɲuman kɛ parce que i ka hɛrɛ b'a la i bɛ juguman kɛ parce que i ka hɛrɛ b'a la donc ni jugu ni ɲuman sira ma i kan ka taa gɛlɛya sira min fɛ hali ni e ka hɛrɛ t'a la ni jama ka hɛrɛ b'a la o de bɛ wajibiya i kan n'o wajibiyara i kan i bɛ taa o sira fɛ ni o ma kɛ mɔgɔ t'o sira minɛ i yɛrɛ la parce que o sira in o tɛ ni dungɔ ye o tɛ farikolo dungɔ ye donc o ye sira min ye o ye éducation sira min ye o de bɛ da i kan wajibi la donc o tɛ ɲa gɛlɛya kɔ Zenu sa Traore kanko kuma in fɔra kosɛbɛ eh, est ce que o bɛna se ka sabati ka don ba la ka sɔrɔ an yɛrɛ bɛnnen tɛ o la yan fɔlɔ ka da kan o misali dɔ ye min ye n'i ye kan kelen ta dɔ b'a f'i ye ko a o tuma nin kan in ka fisa kan tɔw ye a dun bɛɛ lajɛlen ma da la n'a bɛɛ bɛna se ka labaara ɲɔgɔn fɛ eh, kɔrɔkɛ o kuma in ye mɔgɔ kalannenw ka kuma yɛlɛma bari adamaden n'i ma hakili labaara i bɛ kuma yɛlɛ sunjata ye jamana min mara kan biyirika de tun b'a kɔnɔ e y'a mɛn k'u bilala ɲɔgɔn na kanko la Wagadu ye jamana min mara kan biyirika de tun b'a kɔnɔ masakɛ kumakan tun tɛ se bɛɛ ma wa a kumakan tun tɛ bato bɛɛ fɛ wa bɛɛ tun t'i ka adamadenya kalan i ka kan na wa est ce que a y'a to an filila ɲɔgɔn ma an ye furuɲɔgɔnya k'o kɔnɔ ka sigiɲɔgɔnya k'o kɔnɔ ka kanuɲɔgɔnya k'o kɔnɔ ka jamanadenya k'o kɔnɔ mais ni dɔw ko bi k'an tɛ se k'o kɛ olu y'a kɛ ni kan biyirika ye anw ta ye kan tan ni saba don o don an bɛ kɛlɛ la nɔfɛ n'an tɛ kɛlɛ la kan nɔfɛ dɛ an bɛ kɛlɛ la tubabukan de nɔfɛ u t'o de fɔ la

a b'an yɛrɛ de bolo marifa min kɛra k'i kɔ kari o marifa b'e yɛrɛ bolo e yɛrɛ bɛ k'i kɔ kari o la n'an k'a lajɔ ten kosɛbɛ an k'an yɛrɛ kalan o lakɔliso kɔnɔ a y'a fɔ cogo min sini bɛɛ n'an y'an yɛrɛ kalanni daminɛ lakɔliso kɔnɔ sisan san san tan ka jan san duuru fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ kosɛbɛ san duuru dɔrɔn o ye lɛgɛsɛ ye Ni an ka kan ka kalan daminɛ a kɔnɔ bɛɛ k'i ka kalan kɛ i ka kan na dɔw ko k'o tɛ se ka kɛ mun bɛ yen k'a tɛ se ka kɛ ko parce que ko faransi ta kɛla ten n'an ka sira t'o la sa bɛɛ n'i ka jujɔn de don jɛkulu bɛɛ sigi bɛɛ n'i ka fɛn don ala yɛrɛ ko k'ale sigi adamaden sigi bɛɛ sigi fɛn dɔ de kan n'an sigilen min kan an k'o ta n'an y'o ta fili t'an ye o mais n'an taara wali ta wali wali mɔgɔw ta ta ko faransi ye kan kelen ye an fana ka kɛ kan kelen an bɛ kɛ kan kelen ko kan mama ko kɛ n b'a fɛ nin yɔrɔnin na mhm. ka a sɛmɛntiya ni misali ye eh, kanko la an ka jamana ye fɛn caman kɛ jamanadenw fana ɲininikɛlaw ye fɛn caman kɛ kɔsa in na an ka jamana yɛrɛ ye sɛbɛn dɔ ta n'o ye kanko ɲɛnabɔ cogo ye mali kɔnɔ o kɛra san ba fila ani tan ni naani la desanburu kalo la a tile saba an ka conseil des ministres y'o o ta o ye fɛnba de ye sabu a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafin an ka farafinna minnu bɛ fɔ francophonie pays francophones minnu bɛ faransi tubabukan fɔ a ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ o sɛbɛn bɛ yen nɔ kabini o waati la sariya de kan ka ta sisan k'o kɛ laada ye k'o kɛ wajibi ye o ma ta fɔlɔ sabu yɛlɛma caman donna jamana kɔnɔ o ma se ka ta fɔlɔ nka o sɛbɛn ye fɛnba de ye dɛ a kɛcogo b'an bolo a ŋaniya b'an na a dusu de kan ka k'an na sisan k'a waleya o tuma na gafe in dilanna ka ka bɛn ni an taabolo yɛrɛ de ye a sɛbɛn bɛ yen nɔ a tara ka ban sisan a tora dɔrɔn de eh, an ka sariya bulonba la sariya min b'a lawaleya mm. n'o kɛra n'o kɛra n'ala sɔnna eh, san duuru tɛ dɛ san fila san saba kow bɛ yɛlɛma ah oui oui parce que a bɛ don baarayɔrɔ bɛɛ an bɛ baliya min nɔfɛ an b'o sɔrɔ an b'o sɔrɔ mama sila nin bɛɛ lajɛlen na eh, kuma laban na Musow aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka d'a kan denw bɛ bɔ aw de fan fɛ, an bɛ mɔ aw de bolo fɔ ka na se faw ma. Aw bɛ se daminɛ la ka ladamu min don an na yanni an ka se faw ma, o nafa ka bon kosɛbɛ. Aw bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛnw kɛ nin na? Aw jɔyɔrɔ ka ca dɛ! Aw jɔyɔrɔ ka bon a la ka ca.

anw maliyɛnw ne bɛna mali de la anw maliyɛnw de bɛ wuli ka taa wali jamanaw la et surtout n b'a da ka anw marakaw de tobi la anw de bɛ kan caman mɛn ɛ cɛ o bɛ kɛnɛma taa yen anw minnu bɛ so kɔnɔ an bɛ baarakɛla de ta baarakɛla ye komi ani baarakɛla ka communiqué fo anw olu de ka kan fɔ anw tɛ se ka anw ka kan imposé o la tuguni anw de b'olu ka kan fɔ an bɛ kan yɛrɛ o cogo de la donc n'an ye u ka kan fɔ an bɛ den min wolo sisan o bɛna sɔrɔ ne ye kan in fɔ ka a dɔn kosɛbɛ donc ne bɛ kuma den fɛ o kan in

an b'o di aw ma an ka se ka biba an dan ma se yɔrɔ ma n'aw bɛ fɛ ka min kɛ k'a datugu kuma kuncɛla ne bɛ fɛ ka min fɔ ɛɛ maliyɛn tiɲɛna mali tiɲɛna tiɲɛni tɛ dɔwɛrɛ ye an ka danbe olu de taara ka b'an bolo danbe in kuma senba don mun de b'a kɔnɔ kɛwale bonyali masa bonya sisan o bonyali sigiɲɔgɔn o bonyali ka ban sonyɛli ma ka ban fanaya ma ka ban eh, walifɛn dun ma eh, hakilina ye minnu bɛ an ka an ka danbe bɛ mun ko fɔ n'o ma se ne bɛ ka kuma min fɔ min bɛ an jɔrɔ o ye denmisɛnninw ka sini parce que an bɛ camancɛ de la dɔɔnin an tɛmɛna camancɛ la de mais halisa an ma se ligne rouge ma an ka jija an ka segin kɔ n'an seginna kɔ a nafa b'an bɛɛ kan anw kɔrɔla anw ni ala ma saraka la k'a fɔ ko mɔgɔ b'a baara kɔ ee k'i hakɛ to aw bɛ se ka san bi naani san bi duuru sɔrɔ nin kɔfɛ o ye dɔgɔ ye ala ka dili y'o ye mais anw si bɛ yɔrɔ min sisan

nka a labɛn yɔrɔw dɔnnen don a fɔlɔ o ye an ka faamalamɔgɔ ye olu de kan ka sariyaw ta walasa k'an ka kanw don da la an ka sariya sunba a article 25 min bɛ yen u k'o yɛlɛma parce que article 25 bɛ min fɔ ko tubabukan de y'an ka kan ofisɛli ye anw y'a jateminɛ a yɛlɛmali fɔlɔ bɛ kɛ min ye anw ka kan ani tubabu kan o de y'an ka an ka kan ofisɛli ye a kan ka daminɛ ni an ka kan ye o y'a fɔlɔ ye o bɛ se ka kɛ ka da n ye gafe min fɔ ka da o kan o ye fɔlɔ ye a filanan u ka an ka kanw don kalansow la an denw n'an mɔdenw ka kalan an ka kanw na anw ka baara y'o de ye bi parce que anw ma se ka min sɔrɔ an b'a fɛ olu k'o sɔrɔ parce que sini a kana kɛ silatunu ye donc k'o ka kɛ kabini bi an kana sini kɔnɔ ça veut dire que a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ a se b'an ye a kɛcogo b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo Eh, foyi foyi tɛ yen na adamadenya la ko a bɛ tiɲɛ ko a tɛ se ka dilan an mɔgɔw bɛ siran mun ɲa n'an ko an ka segin kɔrɔlen ma an bɛ siran an ka kɔrɔlen ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn ka kura dilan o ye hakili jagabɔ baara de ye a sera sa mɔgɔ kalannenw k'a dɔn k'a fɔ u kelen tɛ jamana ye an ni kalanbaliw an bɛɛ ka sigi an ka jamana in an k'a lajɛ parce que adamaden de tiɲɛna o de ye jamana tiɲɛ ni adamaden ma dilan an kana an mana fɛn fɛn kɛ foyi tɛ se ka ɲɛ an ka hadamaden dilan wa hadamaden fana tɛ dilan fo an k'an yɛrɛ kalan kalansow kɔnɔ k'an yɛrɛ kalan duw kɔnɔ k'an yɛrɛ kalan jamana kɔnɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka kan kɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka danbew dɔnni kɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka hɔrɔnya dɔnni kɔ o yɛrɛ kalan tɛ taa an ka jogow dɔnni kɔ fo an k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ k'an yɛrɛ kalan n'o kɛra an bɛ k'an yɛrɛ ye wa an filɛ nin kuma fɛn fɛn na an bɛ yɛlɛma bɛ don jamana kɔnɔ n'o tɛ n'o ma kɛ wa an bɛ mɛn nin na dɛ mɔgɔ kalannenw ka sɔn k'a fɔ tiɲɛ t'olu kelen bolo mɔgɔ jo ko dɔ la tiɲɛ t'i bolo tiɲɛ y'i bolo ko dɔ la i fana jo t'a la an ka sigi sigi ka kuma de b'a to an bɛ se ka bɛn ne kɔni ka laɲini y'o ye i ni ce an filɛbagaw an bɛ foli kɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw ye wagati kunkurunin min ta walasa k'aw sigi ka an lajɛ ka an lamɛn an hakili la k'a fɔ an ye fitinin min fɔ yan nɔ aw ye aw ka tɔmɔta tɔmɔ o la bi an kumana fɛn min kan hakilijigin na o ye maliden ye maliden yɛrɛ ye jumɛn ye maliyenya ye mun ye hakili la a ka bon kojugu an ye dɔɔnin de fɔ a la bi taalen ɲɛfɛ n'ala sɔnna a ma baro ye an bɛna wele bila u ma tuguni walasa an k'an sigi ka a fan wɛrɛ ta k'o fana walawala aw ye o siratigɛ la an tun ye maa minnu wele hakilijigin na o ye adama samaseku ye ale ye minisiri kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ wa farafinna in ka tɔnba o ye jɛkulu min sigi an ka kanko ɲɛnabɔli kama farafinna kɔnɔ n'an k'o ma nansarakan na ko akalan ale ye o ɲɛmɔgɔ ye wa i k'a dɔn ale yɛrɛ y'o tutigɛbaga ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye seyidu idirisa tarawele ye ani ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale jogo ni maaya tɔn o ɲɛmɔgɔ don an ye wele bila maliyɛn tukuru maaw fana ma mama sila o nana olu jɔyɔrɔ fa walasa ka se ka an bilasira baro in na o tɛmɛnen kɔ maa naaninan o tun ye ka dɔn kawele togola ye kawele togola ale ye buna hadamadenya kalan sira minnu bɛ taa buna hadamadenya faamuyali n'a ɲɛɲinini